haleluya
tamika ambuye tifunika ngati atipatsa umoyo tere ife kwathu tikamupembeze ambuye ngati atipatsa umoyo ife kwathu nikumukweza Kulupira ngati atipatsa umoyo tere. Even after service tizapitiriza kumuyamika. Tizapitiriza kukweza zina lache. Tigwiritsa ntchito uh, mawu yamene takhala tikuwerenga Exodo chapter 18, Exodus chapter 18, verse la 17 to 28,

Verse 17 koma mpongozi wa mose ananena naye chinthu uchi- uchitachi sichili chabwino ayi udzalema konse iwe ndi anthu amene uli nawo pakuti chikulaka chinthu ichi sungathe kuchichita pawekha. Tamvera mawu anga tsopano, ndikupangira nzeru, ndi Mulungu akhale nawe. Ukhale m'malo mwa anthu kwa Mulungu, nupite nawo nayo milandu kwa Mulungu, nuwa nuwamasulire malemba ndi malamulo ndi kuwadziwitsa njira imene ayenera kuyendamo ndi ntchito imene ayenera kuchita koma iwe dzisankhire mwa anthu ako onse amuna amtima akuopa mulungu amuna oona akudana nalo phindu la chinyengo nuwaikire iwo oterewa akulu a pa mazikwi akulu a pa mazana akulu a pa makumi asanu akulu a pa makumi ndipo iwo aweruze milandu ya anthu nthawi zonse ndipo kudzakhala kuti milandu yayikulu yonse abwere nayo kwa iwe koma milandu yaing'ono yonse aweruze okha, otero idzakuchepera ntchito, ndi iwo adzasenza nawe. Ukachita chinthuchi ndi Mulungu akakuuza chotero, udzakhoza kupirira ndi anthu awa onse adzapita kwawo mu mtendere. Ndipo Mose anamvera mawu a mpongozi wace, nacita zonse adazinena. Ndipo Mose anasankha amuna a mtima mwa Aisrayeli onse, nawaika akuru a pa ma- a pa anthu, akuru a pa zikwi, akuru a pa mazana, akuru a pa makumi asanu, ndi akuru a pa makumi. ndipo anawa- anaweruza anthu nthawi zonse mlandu wakuwalaka amabwera nawo kwa mose ndi milandu yaying'ono yonse amaweruza okha Verse 27 ndipo mose analola mpongozi wace amuke ndipo anachoka kunka ku dziko lace amen

tipitiriza kuona pa chapamutu chathu tiziwa kuti second quarter chapamutu chathu chomwe tilionapo tiliona pa chapamutu usogoleri e chapamutu chomwe tilionapo usogoleri leadership ndipo pamene takhala limene tiona pa chapamutu ichi takhala tilikumbusana usogoleri ufunika ukakhale bwanji kuli ife okhulupirira ife amene tinena

kupitiriza usogoleri pasogolo munthu am- amene anena kuti ine msogoleri ali usogolera gulu iliyonse kakhale mchechi olo si mchechi afunika akazibe noyenera kuti kudzakhala vanthu vanthu amene ali usogolera even vanthu amene sasogolera azambolankhula pa usogoleri wake azangokamba pa usogoleri wake in other words kususa usogoleri wake kuzakhalapo kulibe munthu amene anena kuti ine usogoleri koma sinzasusika ayi kuli anthu amene azasusa usogoleri wake nchifukwa chake pamene tinena pa kususa apa pamene tinena pa criticism ife tifuna tikaziwe noz- nozindikira kuli ife okhulupirira kususa kwathu kufunika kukakhale koyenera chifukwa kususa kwathu ngakwakhala koyenera kuzapitisa usogoleri pasogolo kutanthauza kuti ife pamene tili mu church pamene tinena kuti nife akhristu ndipo bena alusogolera bena alutisogolera ee tifunika tikawasuse tifunika tikachite criticize usogoleri wawo tifunika tikakambe pa usogoleri wawo koma pamene tili ukamba pa usogoleri wawo osakamba chikambekambe chabe ayi usogoleri wawo mene kususa kwathu kukakhale koyenera criticism yathu ikakhale constructive why koma chifukwa kwa kususa kwathu kakakhala kwakhala koyenera usogoleri uzayenda pasogolo meaning asogoleri wathu maskills yawo ya usogoleri yazayenda pasogolo chifukwa munthu amene anena kuti ni msogoleri ngati nena za ususa sitinena kuti ngati nena pa criticism sitinena kuti tilufuna kugwesa udindo wanu tilufuna kuchepesa udindo wanu tilufuna upepesa udindo wanu hayi sitetero hayi chifukwa ngamaona liwu lakuti criticism im- ingotanthauza kuti it's the act of judging the quality of your work tifuna tione chabe ntchito yanu mwati iyenda bwino siyenda bwino tingofuna chabe tibwerese tichite evaluate tione mwamene musevenzera mwamene mufunika mukasevenzere ndizamene timuchita Chifukwa chake, pamene ife tinena kuti nife Akristu ndipo tifuna asogoleri bathu akachite bwino, usogoleri wawo ukayende bwino, usogoleri ukakhale m'malo mwake, zamene tifunika kuziba ife ni zakuti criticism izakhalako koma criticism olo kususa kukakhale koyenera. mawu yomwe tawerenga ndi mawu yamene takhala tikugwiritsa ntchito this is the third sunday yamene tikugwiritsa passage iyi koma ngamwaona from verse 17 mawu a mulungu atero mu chizungu moses father in law replied what you are doing is not good mpongozi wake wa mose anabwera kwa mose after waona mwamene mose aliugwirira ntchito mwamene aliuchitira usogoleri wake Ah, pamene aona mpongozi wake pamene anaona momwe ziluyendera abwera kwa mose nobwelomuuza mawu awa a mose zomwe muluchita simchita bwino ngamwamvera statement iyo yomwe alupanga mpongozi wa mose ni kususa or ni kuchita criticize komwe aluchita abwera amususa in other words usogoleri wa mose pamene aluchita zonse mose alugwira usogoleri wake iye aluwona niluchita zonse zamene nifunikochita koma mpongozi wake anaona mose afunika thandizo mose afunika timthandize chifukwa pali zina zomwe siziyenda bwino ndipo ife ine nganayenda nisuse izi na izi usogoleri wake uzakhala bwino chifukwa chake mpongozi wake abwera kwa iye nomuuza amose zomwe muluchita simchita bwino verse 18 you and these people who come to you will only wear yourselves out anaziwa kuti muziwe kuti zamene nzochitika mose ngakhala anali kukhala m'mawa mpaka m'mazulo angoweruza so mpongozi wake abwera nosusa usogoleri wa mose nomuuza zomwe uchita si uchita bwino amene uliyendesera usogoleri wako si uyendesa bwino aba bantu naiwe amene mungokhala pansi kuchoka mawa paka mazulo simuzithandiza mungopweresa mavuto ku moyo wanu ndipo verse 18 kusiriza a- apitiriza mpongozi wake nena kuti the work is too heavy for you you cannot handle it alone ntchito iyi yakulisa

zamene muli uchita simchita bwino ee kufunika kukakhalepo koma zomwe tili unena ife ku- kususa uku kukakhale koyenera chifukwa takakhala koyenera kuzapereka usogoleri pasogolo kuzakozesa asogoleri akachite improve akamba usogolela bwino kususa kwanu ngakakhala koyenera If, if you are ngamulususa constructively muluthandiza uja munthu muluthandiza gulu muluthandiza usogoleri kuti ukayende pasogolo chifukwa chake ife mchechi pamene tilususa namba 1 sitisusa chabe ayi tisusa mwachikondi

anamkondesesa mose ndipo analufuna kuti usogoleri wake ukhale bwino uyende pasogolo abwera kwa iye nongolo muuza mose zomwe uluchita si uchita bwino wanthu ndiwe muzangopwetekana simuzathandizana ntchito yomwe uluchita yakula sakira vena kuthandizeko ngamaona mawu awa si mawu yosusa kuti mose awonongeke si mawu yosusa kuti usogoleri wake uwonongeke ni mawu osusa kuti usogoleri wake ukakhale bwino

chikondi osalankhulalankhula chabe osasusasusa chabe ayi chifukwa mulususa mwachikondi paja pamene mulususa muzafunisisa uja msogoleri akathandizike muzasusa kuti wina akathandizike tiyende ku miyambo nifuna nikuoneseni zina zamene

nkhaniyi yamene paulo alulembera mpingo kwa akorinto alu- alukamba pa kalata ina yamene analemba osati kalata yoyamba osati wanu akorinto kalata ina yamene analemba yamene analuwasusa chifukwa analu analupepusa usogoleri wake a- anawazuzula koma ngatabwera mchapita 2 afuno waonesa kuti kususa kwake sangosusa chabe sanasuse kuti awononge umoyo wawo sanasuse kuti awapweteke ayi sanasuse kuti iyo wakawonongeke analususa kuti akathandizike chifukwa paulo anakondesesa mpingo uyu muchizungu akuti verse 1 so i made up my mind that i will not make another painful visit to you for if i grieve, if I grieve you

and with many tears, not to grieve you, but to let you know the depth of my love for you. Hallelujah. sinasuse kuti nikuonongeni sinasuse kuti nibwerese chisoni ku moyo wanu ninasusa mwamene nasusira kuti nikuoneseni nikukondani nchifukwa chake pamene tikunena pamene muli mchechi pamene munena kuti ni mwa khristu ambuye alamulira nosogolera zanu zonse musayiwale ee kususa kufunika kukakhalepo msogolere aliyense tifunika tikamususe msogolere aliyense tifunika tikamuchite criticize koma pamene muli uchita criticize asogoleri kukakhale koyenera constructive criticism ni yamene ifunikira ndipo pamene muli ususa mukasuse mwachikondi chifukwa pamene muli ususa mwachikondi tiri upereka usogoleri pasogolo uja musogoleri amene ali utisogolera tiri umuthandiza za kuti umoyo wake ukakhale bwino tiri umuthandiza kuti usogoleri wake ukakhale bwino tiri umuthandiza kuti gulu zinthu zikakhale m'malo mwake so tiziwa kuti musogoleri kususa kuzakhalako koma kususa uku kukakhale moyenera chifukwa chake paulo alubauza sinachite izi kuti nikubabiseni mtima kuti nikuvutiseni kuti nibwerese chisoni kwa inu chifukwa mwe nganabweresa chisoni kwa inu nganabwera azandipasa chimwemwe nda kulibe azandipasa chimwemwe so nilususa osati nikuwonongeni ayi nilususa osati nikupwetekeni ayi nilususa osati nikuvutiseni mtima ayi nilususa kuonesa chikondi changa pa inu

23 akuti these also are sayings of the wise. To show partiality in judging is not good. To show partiality in judging is not good. Amen. So kususa kususa kufunika kukhalepo koma atikumbusa mwe pamene chifukwa kususa tingonena kuti kuweruza uweruza ntchito ya munthu pamene muli uweruza ntchito ya atsogoleri wanu mwe tiunena mukachite mwachikondi watina kuti mukachite mwachikondi Proverbs itikumbusa kuti ngaufuna munthu athandizike mukajajinge munjira yamene simuzakhala partial you being partial in other words ufuna munthu akathandizike ndipo anena kuti if you say to the guilty you are innocent people will curse you ngaona kuti munthu sanachita bwino then muli unena "Ah, uluchita bwino e uluchita bwino anthu akutemberere kungotanthauza kuti munthu ngasachita bwino tifunika tikanene siuchita bwino haleluya sachita bwino tinene si uchita bwino because zamene tifuna tifuna munthu akathandizike ngawanena ku munthu amene sachita bwino kuti uchita bwino anthu akutemberere nchifukwa chake 25 akuti but it, it will go well with those who convict the guilty and rich blessing will come upon you so munthu amene aweruza pamene zinthu sizili bwino ba mulungu akuti madalitso yabwera kwa iye chifukwa chake mwe mchechi pamene munthu sachita bwino pamene munthu sayenda mwamitsino ngataona kuti utsogoleri si uli m'malo mwake ee tingasuse koma kususa kwathu kakhale koyenera ndipo tikachite mwachikondi wanji chifukwa ife tifuna mtsogoleri akathandizike osasusa chisusa chisecha chifukwa chake kuno ba mulungu anena kuti better is open rebuke than hidden love chawama munthu wamuzuzula than unena umukonda siuonesa chikondi chake verse 6 niikonda anena kuti kulasa kwa, m- kwa mzako kulasa kwa munthu amene akukonda kuliko bwino the wounds from a friend can be trusted mwe munthu amene abwera nofuna kuthandiza munthu amene abwera kuti ukachite bwino ngati mnzako aliko bwino than mdani amene abwera angopasa ma kisses kwa iwe sakuthandiza ah, uyo munthu kulibe komwe azakupereka chifukwa chake mwe ngali mwe akristu ndipo atsogoleri banu sachita bwino muwasuse koma kususa kwanu kukakhale mwachikondi amen Os- osakamba chabe for the sake of it osasuzula chabe kususa chabe for the sake of it ngamususa mukasuse mwachikondi

chifukwa mkhristu satero amen mkhristu satero mkhristu amabwera nothandiza mzake amabwera nolankhula na mzake nomuuza "Mm, apa sipali bwino koma pamene muli uchita zomwezo timachita mwachikondi that's why mawu a Mulungu akuti mwe mzako ngabwera akulasa in other words abwera akuuza zinthu zokuthandiza aliko bwino kuli mdani amene abwera akuonesa chikondi ngabwera akuonesa kukusekerera koma kumbali akupaya kuli woyipayo mwe mchechi sitifunika kukhala tere mchechi tifunika tikothandizana that's why ngani makhristu atsogoleri banu ngamufuna kubachita criticize

He who rebukes a man will in the end gain more favor. So meaning nganithandiza munthu kuti achite bwino na ine ndiluthandizika haleluya ni same time-time misa mchechi msogoleri ngachita bwino futi omwe tili nayo lena mumakamba ni makhristu koma mumachita behave ni bwezepo monga mapolitishani olo mzanu achita bwino kufuna mumuifye hey. mwa muchechi we don't behave like that sitifunikochita tere Ah, sitifunikochita tero chifukwa pamene muli uthandiza uja msogoleri pamene muli umuuza asogoleri apo simuchite- simunachite bwino ndipo muli uchita zonse izi mwachikondi na inu muli uthandizika muchizungu akuti tingogeninga favor even more chifukwa chake ngani makristu ee tisuse koma tisuse koyenera ndipo ngati lususa koyenera mwachikondi mwachita zofunisisa msogoleri akathandizike osati akawonongeke the B part chapter 23 ikuti than he who has a flattering tongue mwe kuli bena amene muzanowona kuti msachita bwino mungobwera ah msogoleri ah powerful muzitangaza kuti mtsogoleri sachita bwino zinthu siziyenda bwino tough path koma kumbali muluka pambiri kumbali mulugwesa mzanu kumbali mulusiriza mzanu mubwera munene nonena kuti ni mwakhristu Ah, how can you be a child of god mungakhale bwanji mkhristu otere wamene mupaya mzanu muononga mzanu nga ni mwakhristu zoonadi wina nga sachita bwino mumususe mnjira yoyenera mwachikondi chifukwa mukatero usogoleri kupereka pasogolo and muzive kuti musogoleri ngathandizika gulu yathandizika musogoleri ngadalisika gulu yadalisika ndezamene tifunika kuchita tifunika tikachita bwino that's why mwe jethro sanayende kumbali Amen. mpongozi wa mose sanayende kumbali noyenda okamba noyenda ouza mukazi wake Ah, mwe mwe akazi a mose a- a- amuna wanu azafa mukhala bwino mwevo lomba pano mukhala bwino ntchito yamene achita muna wanu azafu sanayende kumbali sanauze vanthu venanga kuti emwe mtsogoleri wanu saziva ntchito palibe vomwe aluchita sazakuthandizani sanatero ayi anayenda kwa mose noyendomuuza mose zomwe zikuchita si sizabwino mwe munthu amene anena kuti mkhristu akapunzire kususa moyenera

na mitundu pamene ayuda anabwera afuna aleke kudya nawo aonese monga aonese chiyuda eh, paulo aneneratu nikonda mwamene paulo anena paulo anena kuti ninamususa pamaso pake Ati I, I rebuked him to his face. sinaende kumbali mwendo musiriza kuti apetulo emwe apetulo nasogoleri koma nasogoleri osathandiza echenjeza timukonke petulo ayi paulo sanatero paulo anamususa pavanthu pamene paja nomuuza yesu sanafe ife sitipulumuka na chilamulo ayi chilamulo sizatipereka kumwamba chisomo chomwe chizatipereka kumwamba so Peter zomwe uluchita sizabwino afuna petulo athandizike usogoleri wake ukhale bwino na vanthu vathandizike kususa kukhalapo koma mukasuse mu njira yoyenera chifukwa chake tinunena ife okhulupirira kususa kwathu kumakhala mwachikondi amen Kususa kwathu kumakhala mwachikondi sitimasusa chisusesuse chabe muzanu ngachita bwino mwendo musiriza ayi nakamba kale nga muli muzimu na muzimu wotere muzachita bwino nga mwayenda kuno kuvipani la vosusasusa vaziko la basi mchechi ife ayi timasusa kuti wina akadalisike amen akadalisike chifukwa politician mwe yolopawama saza yese kamba kuti pawama ndiye vichani hivi osati mchechi mwero amen namba 2 ndiye point yanga yotera iyo namba 2 pamene tinena kuti kususa kukakhale koyenera tinena kuti osabwera chabe mwasusa nga mwabwera pobwera osusa mubwerese na ma suggestions amen bring suggestions osabwera chabe suseni suseni suseni mulibe na njira yomwe yazathandizika nayo mungosusa chabe osasusa chabe mususe nobweresa zothandiza uja munthu

But have them bring every difficult case to you. The simple cases they can decide on their own. mpongozi wa mose sanabwere chabe nobolomuza mose zomwe uluchita sizabwino iwe na banthu bako mzaonongana ntchito yakula asanalekezere pomwepo alubweresa zothandiza mose

aja ali na mzimu wosusa chabe mwasusa susa susa koma kuthandiza palibe nga muli muchechi mufunika kutembenuka amen mufunika kutembenuka chifukwa nga uli muchechi nga wasusa sususa chabe ubweresa zinthu zothandiza mpongozi uyu sanabwere chabe nomuuza mose fomwe ukuchita ndi foyipa nolekezera pamene apo

nasotinena kuti kususa koyenera kupereka usogoleri pa tsogolo chifukwa maverenga eksodo yamene 18 kuyambira pa verse 24 maamulu nganena kuti mose anamva ndipo anachita zonse nga maverenga from verse 25 yanena kuti ava vanthu anasankhidwa anawelusa vanthu nthawi zonse kutanthauza kuti mpongozi anasusa mwachikondi kuti mose athandizike sanasuse chabe anabweresa zomthandiza ndipo mose anatenga zija ndipo muluona kuti usogoleri wake aupereka pasogolo

amen chifukwa bena mungosusa susa susa cha kukamba kamba kamba cha pamene zamene mubweresa zothandiza iyi ngati ni mwe khristu ote- otere ambuye akuthandizeni kuti mukakhale mkhristu amene ngamwasusa mukatipase na zothandiza amen nga mwasusa mukatipase nazothandiza osasusa chape for the sake of it mungosusa susa chape kususa koyenera kupitisa usogoleri pasogolo ndipo tinena kuti ife akhristu tisusa mwachikondi tifuna munthu akathandizike munthu nga umukonda uzamuthandiza Osati chikondi chobwera chabe waonesa ah, ndikukonda ne kumbali mulupali kumbali ndinu muli ubugwesa sitingakhale asogoleri wonse pa nthawi imodzi amen wonse tikhala asogoleri pa chizikitsi sichingatheke Ndipo popeza sitingakhale atsogoleri wonse pamodzi vena ngasanuchita bwino ife nikuyenda ah, ah, usogoleri pamene muyendesa apa simuyendesa bwino apa simuyendesa bwino i think pali zamene muli kuchita tiye tiyese kuti tichiteko izi tichiteko izi tichiteko izi tione ngati zathandizika bwanji ni mwamene ufunika kukhalira mchechi mmene ufunika kukhalira pamene muchita criticize pamene mususa mukasuse moyenera chifukwa mukatero usogoleri tizaupereka pasogolo osakhala osakhala chida choononga amen chokubweresa gulu pasi chokubweresa mpingo pasi aa nga mwaona sipali bwino fikani pafupi mukanene asogoleri apa siziyenda bwino niganizira nga tachita tere tachita tere tachita tere tizathandizika nga ni mwa khristu susani koma mukasuse njira yoyenera chifukwa mkatero usogoleri uzapita pasogolo nasiriza ambuye akudaliseni amen